a y'a cari ala juguw ma ala ka dugukolo sanfɛ anw ɲɛ b'a la nin waati laban ninnu na rezo sanfɛlaw kan i b'adamaden dɔw de ye su ni tile olu y'u ka fɛn kɛlɛta ta k'a bɛn k'a ɲɛsin silamɛya de ma olu ma jugu wɛrɛ y'u yɛrɛ la ala ka diinɛ kɔ u ma jugu wɛrɛ y'u yɛrɛ la silamɛya kɔ i b'a mɛn u da su ani tile ko silamɛya nkalon diinɛ don ko arabuw ka diinɛ labɛnnen de don kuranɛ bɛ lagosi ala ka kumakanw bɛ lagosi hadisaw bɛ lagosi sabu teli kan na sugu bɛɛ i b'a mɛn u da k'a ɲɛsin silamɛya ma ko mun de ye tiɲɛ ye ko an ka danbe kɔrɔw ko mun de ye tiɲɛ ye ko an mamacɛw taara ka fɛn min to an bolo n'o ye josɔn ye n'o ye ka taa i kimirinku gan fɛn wɛrɛ ye fɛn min tɛ ala ye ko ye ko mun ye tiɲɛ ye k'an ka segin an ka danbe kɔrɔw ma hali arabu kan kuranɛ k'o ye arabuw ka kan labɛnnen de ye ko arabuw ka kira arabuw ka ala ni fɛn fɛn fɔra ko arabuw ka nin arabuw ka nin mɛtinan ko anw farafinw de bɛ k'an yɛrɛ faga o la k'anw ye arabu jɔndenw de ye su ni tile i bɛ nin kafiriya denkanw de mɛn nin mɔgɔw da rezo fan bɛɛ lajɛlen na nin ye video de ye n b'a gɛlɛya i kan wajibi a lajɛ ni i hakili ni i dusu ye o kɔfɛ video in a cari diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a cari maa o maa minnu ma jugu wɛrɛ y'u yɛrɛ la ala ka diinɛ kɔ k'a yir'u la k'a fɔ silamɛya a ka bon ka tɛmɛ diina bɛɛ lajɛlen kan k'a yir'u la olu kun ka dɔgɔ ala ka diina kɛlɛli la ka tila k'a yir'u la u bɛ retari la kojugu sitanɛ bɛ k'u nɛgɛn a y'a yir'u la u bɛ yɛrɛnɛgɛn fu de la dɛ u bɛ ka boli farajɛ minnu nɔfɛ u bɛ ka ɲɛbɔ farajɛ minnu ma n'u bɛ ka farajɛ minnu ladege su ani tile o farajɛ fɛn fɛn bɛ yen bi k'a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a tilan bɛɛ bɛ ka tubi ka don ala ka diinɛ na e de bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn i ka bulusonin kɔnɔ k'i yɛrɛ nɛgɛn i ka wo kɔnɔnanin na ka taa silamɛya minimize k'a bɛn e yɛrɛ ma ko farafin kelenna o tuma e t'a dɔn ko amerikɛnw su ani tile ameriki maaba fɛn fɛn b'a yɛrɛ kala ma ko ala y'a tigi kanu ni kanda ye k'a bɛɛ bɛ ka boli ka don ala ka diinɛ na bi wa e ma anglɛw kan mɛn wa e ma siniwa ye bi siniwaw bɛ ka tubi bi siniwa min siniwa min bɛ silamɛ siniwa min bɛ siniwa jamana kan kuncili t'a ban e t'a ye ɛndu jamana kan bi ɛndu kilan bɛɛ de bɛ ka tubi ka don ala ka diinɛ na wa o tuma balontan kɛnɛw kan sisan sisan sunkalo kɔnɔ e m'a ye balontanna baw e ala minnu n'u ye stari baw ye e ɲɛbɔlen don minnu fɛ e ma u ye u ye sun don ka taa seli yanni ka sun don ka yɛlɛ balontan kɛnɛ kan ka balon tan miniti joli u bɛ ka balon tan aw ka stari baw ye jɔnw ye

walima ka fɛn dɔ ta ka u ka sun tigɛ n'a ye ɛɛ subhanallah e m'a dɔn ko silamɛya ka bon e hakilini nin ma wa e m'a dɔn ko silamɛya ye diɲɛ ko ye wa silamɛya tɛ jamana ko ye siya ko tɛ kabila ko tɛ mɔgɔ ko tɛ intérêt diinɛ tɛ silamɛya ye ala ka diinɛ jiginnen de ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan maa o maa ni danga t'i kɔ k'i tɛ fɛ ka kɛ dangaden ye i bɛ boli joona ka gɛrɛ nin ala ɲumanba in na ɲan'u k'i siri i dɛsɛlenni ka t'i di ala ɲumanba in ma kafirikɛ kafiri musonin kana i yɛrɛ sɛgɛn e kun ka dɔgɔ kojugu ala ka diinɛ kɛlɛli la talahi n'a tun bɛ jɔ a kun tɛ se anw ma depi muhamadu kelen pe alehi sɔlatulahi wasalama n'a tun bɛ arabuw cɛ la ni arabu y'u ni da alakira kan ko f'u k'a faga f'u ka diinɛ in jɔ u dɛsɛra depi o tile a tun bɛ jɔ mɛ n'i y'a ye bi a sera anw ma wa ala ye diɲɛ don o don maa miliyɔn miliyɔn de bɛ ka tubi ka don ala ka diinɛ na e hinɛ man kan i yɛrɛ minɛ fiyewu ni danga t'e kɔ k'e tɛ fɛ ka kɛ bɔfu safu ye k'i tɛ fɛ k'a fɔ hali i ba kun kan'i bange i tɛ boli ka gɛrɛ ala ɲumanba in na e m'o dɔn e m'o kɛ f'i b'i jɔ de k'i bɛ silamɛya kɛlɛ k'e bɛ silamɛya sabute k'i bɛ kuranɛ jeni k'e bɛ daji tu eh, kuranɛ kan k'e bɛ bo kɛ kuranɛ kan nin bɛɛ kɛra video la k'a ci anw ma dogo la k'an faw neni k'an baw neni ko anw de b'a la ko f'an ka ninkura fiyɛ silamɛya la afiriki yan ala juguw bɛ yen dɛ mɛ n'a fɔr'i ye ko maliyɛn denw de bɛ nin kɛ a ka bon hakili ma tuma dɔ la a b'aw yɛrɛ sɛgɛn aw kana aw yɛrɛ nɛgɛn alaba y'a f'i ye kuranɛ kɔnɔ bisimilahi rahmani rahim a ko yuriduna liyutfiu nurallahi biafwaihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha lkafirun u b'a laɲini su ani tile ala ka nɔrɔ tiɲɛ nɔrɔ silamɛya nɔrɔ k'u b'a nɔrɔ faga k'u b'a yelen faga k'u bɛ silamɛya tiɲɛ k'u b'a sabute k'u bɛ silamɛya ko ban k'u bɛ na ni farafarali ni fili ye ala ka diinɛ kɔnɔ ala ko k'a f'aw ye k'aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn ko ale ala yɛrɛ de bɛ a ka nɔrɔ in tasuma fifa talahi walahi a y'i diya a m'i diya i b'a y'i ɲɛ na wa kafirikɛ ala y'o f'i ye dɛ ko walaw karihal kafirun kafirikɛ hali n'i y'a kɔn ka wuli k'i jɔ k'i disi da ala ka diinɛ disi la k'i ka kɛlɛkɛminɛn fɛn o fɛn ta talahi i b'i yɛrɛ nɛgɛn i b'i yɛrɛ de mago sa ala ka diinɛ bɛ kɔrɔtan e de kɔ bɛ kari wa e de bɛ halaki jahannama kɔnɔ o de y'a to o bɛ fɛɛrɛ jugu tigɛ la réseau sanfɛ ni fan bɛɛ ye silamɛya diinɛ k'u b'o buruja k'u bɛ alajɔnw buruja k'u bɛ nkalonw ta k'a da kuranɛ la u bɛ na ni manamanakanw ni lagosilikan bɛɛ ye ala ye diɲɛ don o don da i bɛ kuma kura mɛn ni maaw da ala ye diɲɛ don o don da i bɛ kalo kalo kan mɛn n'u da i bɛ manamanakan dɔn n'u da alaba y'a préciser kuranɛ kɔnɔ aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn alaba ko wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin aw b'aw ka fɛɛrɛ jugu min tigɛra ala ka diinɛ kama a ɲɛ b'a la dɛ aw bɛ ka fɛɛrɛ jugu tigɛ cogo min dɛ ala fana bɛ ka a ka aw ka fɛɛrɛw tiɲɛ tiɲɛ aw nɔfɛ wa ye sigina ye a bɛ laban ala ta la a b'aw bɛɛ turu aw ka jahannama kɔnɔ a bɛ laban ala ta la a b'aw bɛɛ turu aw kun kan jahannama tasuma kɔnɔ ni hɛrɛ b'i fɛ n balimakɛ u kan'i nɛgɛn ka fara u kan dɛ tubi i ka segin i ka ala ɲumanba ma n balimakɛ n balimamuso ne y'o de fɔ aw ye n k'aw ka bayisa lamɛn walahi n'aw bɛ diinɛ tiɲɛ kɔ n'aw bɛ silamɛya sɛbɛlama kɔ diinɛ min n'a dira muhamadu ma alayhi salatulahi wa salama n'aw bɛ o hakika kɔ a ye anw lamɛn anw b'a dɔn bi ko diɲɛ bɛɛ bɛ k'an lamɛn an b'a dɔn an lamɛnnen don diɲɛ dugukolow kan mais an b'aw wele kɛrɛnkɛrɛnya la silamɛ denmisɛnninw npogotigininw

a y'aw ka kaburu labɛn dɛ a ye diinɛ in ta aw k'a don aw sogo n'aw golo cɛ a y'an lamɛn ni sɛbɛ ye walahi ni diinɛ lase don anw se ye min ye a la an b'a kɛ anw b'a dɔn hali ni kura kira kura dɔ ko ala ye o ci dugukolo kan bi a tɛna se k'a lase ka tɛmɛ anw ta in kan fo n'i y'a sɔrɔ a kɛra ni ala ka dɛmɛ ye dɛ bari an bɛ ka min fɔ aw ye a bɛ ka bɔ an dusukun na hey a ye sabali kɛlɛ ɲɔgɔn tɛ ala ka diinɛ na kan'i yɛrɛ nɛgɛn josɔnna kan'i yɛrɛ nɛgɛn kafirikɛnin kan'i yɛrɛ mago sa ka t'i yɛrɛ nɛgɛn ka t'i sigi ka manamanakan fɔ la ko kanko kanko siyako k'e bɛ t'o ɲagami silamɛya la ko arabuw ka diinɛ dɛ a bɛ ta a bɛ ta ko an ka segin an fa tiɲɛ ma e tɛ sinuwa jamana na wa ɲinan sunkalo kɔnɔ seli fitinin don a y'a lajɛ a ye sinuwaw lajɛ a ye amerikɛnw lajɛ a ye faransɛw lajɛ a ye kanada lajɛ a ye turki lajɛ a ye japɔn lajɛ diɲɛ jamanaba minnu ni ka fo ka taa anw sa anw tɛ an tɛ kun minnu na a y'u lajɛ u bɛ k'u ten kan alahu ye cogo min u bɛ ka kasi alahu dala cogo min u bɛ ka bɔlɔnkɔnɔna bɛɛ lajɛlen minɛ ni ala tɔgɔ ye cogo min e ni ala cɛ nin ye siya ko ye wa nin ye kabila ko ye i tɛ yɛrɛ nɛgɛn dabila kafiri i tɛ yɛrɛ nɛgɛn dabila i ka segin ala ma e de bɛna se ka ala ka diinɛ kɛlɛ walahi a tɛ aw la fo maa minnu bɛ sigi k'aw lamɛn ala ka ne n'aw kanda ala ka silamɛya dɛmɛ silamɛkɛ silamɛmuso n balimakɛ n balimamuso n t'i nɛgɛn n t'i janfa i mana kɛ diinɛ o diinɛ la n b'aw wele dɛ diinɛ o diinɛ n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ cɛ o cɛ muso o muso ni saya ser'i ma k'a sɔrɔ i tɛ silamɛ ye bilahi ala b'i kun turu jahanama kɔnɔ i tɛ kisi dɛ fo ni ala hinɛna maa min na ka yafa maa min ma barisa n ka kumakan t'o ye dɛ ne ko n'anw ko n ko ala ko ta ala kira ko ta kuranɛ kɔnɔ alaba de b'a f'i ye waman yabitagi ghayra islami diinan falan yukubala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin cɛ o cɛ muso o muso ni e ye diinɛ wɛrɛ de ta e kɛra diinɛ wɛrɛ yaani o labatobaga ye e taara i kunbirikun gan masa wɛrɛ de ye min tɛ ala ye maa o maa ye diinɛ wɛrɛ ta k'o o labaara lahara don ala ko i ye ɲumanya fɛn fɛn kɛ i ye baara fɛn fɛn kɛ ale ala mago t'a si la a t'a si minɛ a si tɛ rekoni alikiyama don wa alikiyama don anta min al khasirin i bɛ digi jahannama kɔnɔ e ye maa bɔnɛlenw ye e ye maa halakilenw ye i ta tiɲɛna aw kana aw yɛrɛ nɛgɛn aw kana aw yɛrɛ janfa diinɛ wɛrɛ maaw n b'aw wele n b'aw wele ni dusukun de ye a ye na alaba bato muhamadu nana ni tiɲɛ de ye alehi sɔlatulahi wasalam ɛɛ anw ka kira ye tiɲɛ kira de ye anw ka muhamadu ye danaya kira de ye anw ka diinɛ ye sɛbɛ diinɛ de ye walahi lebu tɛ anw ka diinɛ na kɔni anw ka alahu de ko ale de ye sankolo dan ale de ye dugukolo dan ale de bɛ sanji lana ale de bɛ su ko ale de bɛ dugu jɛ anw ma ala wɛrɛ ye anw ma masa wɛrɛ ye

u kan'i nɛgɛn n balimakɛ n balimamuso u kan'i nɛgɛn ee u kana aw nɛgɛn min b'i ye diɲɛ in kɔ saya don min b'i ye diɲɛ girin kɔ min b'i ye diɲɛ damuya kɔ min b'i ye diɲɛ miliyari sɔrɔ in kɔ min bɛ e ye diɲɛ jɛnɛyaba a bɔliba a yalaba a bɛnjaba a mizikilamɛnba a pan ka purutiba a wagawagaliba tiktoki sanfɛ talahi min b'i ye a bariso tagaba bɛɛ kɔ saya don sungurunin ɲuman joli saya tunn'u kan u taara ka t'u da kaburu kɔnɔ e ɲɛ na kamelennin ɲuman joli e tun bɛ ɲɛbɔ maaba joli fɛ ko se b'u ye u ka mobiliw n'u ka etaziw o maa joli joli u dalen don k'u u biri u kɔw kan kaburu kɔnɔ bi hali sɔgɔsɔgɔli a tɛ k'u la k'a kɛ a b'u ni jɔn cɛ tumukisɛw u ka baara kɛlenw su mana da kaburu da la yan'u k'i jigin kaburu kɔnɔ kaburu bɛ weleweleda k'i ye da b'a fɔ ɛ adamadenni e sɔnna ka na yan nɔ bi wa e nana ni ji y'i bolo wa est-ce que i nana n'i ka birifiniw y'i bolo wa e nana n'i ka kilimuw y'i bolo wa i nana n'i ka matila fɔfiw ye i labɛnnen don yan wo ni sɔrɔli kama n bɛ min f'i ye yan ye kelenya so ye dɛ i ni teriw nana wa i ni teri minnu tun bɛ ala ko yaani diɲɛ diya la ala ko kuma tɛ se ka fɔ aw ye aw tɛ seli aw ye ye bariso dɔlɔ jɛnɛya manamanakan kalokalokan aw de tun b'o la su ni tile ka ɲina bi don kɔ ɛ i teriw i n'u nana ɲɔgɔn fɛ wa u bɛna sɔn ka don e nɔ wonin in kɔnɔ wa wa i labɛn dɛ bi ne b'e bisi fo k'i galakaw fɔ ɲɔgɔn kɔ bilahi bi e bɛ nimisa i ba y'i bange kun min na ne dugukolo de ka bon n ka bon n ka di n yɛrɛ dugukolo ye belebele de ye ne sɔnna k'a kɛ ala ye k'a to ala ye mɛ e adamadennin fitinin e de bɛ i ɲɛ don ala la e ma filan wɛrɛ yɛrɛ la ala kɔ a ye kuma bɛɛ f'i ye ka kiraw c'i ma ka nabiw c'i ma ka kitabuw c'i ma o bɛɛ la i ko i tɛ n'i ko i tɛ bi min b'i sɔrɔ a i yɛrɛ ka ɲinifɛn don dɛ jɔn bɛn'i bɔ ne bolo wa nin y'a daminɛ ye nin y'a daminɛ ye nin ye badaa badaa ɲangata daminɛ adamadennin balimakɛ balimamuso i ni balimakɛ de tun don ba isa dukure an ka nin laseli ninnu a y'a carin diɲɛ kɔnɔ aw seko damayiraw la an bɛ ala ka juruba min don aw kana o y'o ye dɛ ala ka diinɛ a y'a carin a ye tiɲɛ kumakan carin a ye diinɛ kɔrɔtali kumakan carin a ye silamɛya kumakan tiɲɛlamaw carin aw ka dɔ bɔ kalokalokan carin na aw ka dɔ bɔ aw ni dungɔ carinni na aw ka dɔ bɔ diɲɛ diya la ala an ka ko dɔw kɛ ala ye sa e n'i ye fɛn min kɛ ala ye y'a k'i yɛrɛ de ye dɛ an ka ko dɔ kɛ an ka saya ye an ka ko dɔ kɛ an ka dayɔrɔ laban ye saya bɛ na a bɛ na a ka teli e kɔni a ka teli a ka teli kojugu walahi a ka teli ala ka ne n'aw kanda ala ka yafa ne ni aw ma wasalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu.

almuhajirina al islamiya international
aw minnu b'a fɛ k'an ka video tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ walima a bɛ fɛ ka kɛ muhajiruna tɔndenw ye aw bɛ se ka vokali ci nin nimoro kelen kelen bɛɛ lajɛlen na n'o kɛra a bɛ fara tɔndenw kan walima aw k'aw abonɛ an ka paziw kan
Youtube kan walima Facebook kan. Almuhajirina hakilina kelen kuntilenna kelen Ala ka diinɛ a bɛ cɛrin ni tiɲɛ ye diɲɛ kɔnɔ cogo di